Фӏэхъус гуапэ псоми фызохыр. Ди хабзэр зыфӏэтща ди нэтыным фыкъыдогъэблагъэ. Адыгэ хабзэм утепсэлъыхьыныр тыншӏэм, Дэ ди хэкужьым илъэс тӏощӏкӏэ зэхуихьэсыжу ди хабзэр зытхыжа, ар къыдэзгъэкӏа тхакӏуэ Мафӏэдз Сэрэбий мыгъуэм къыдигъэкӏа адыгэ хабзэ тхылъым деплъурэ, абы пкъыгъэ гуэрхэр къыхетхыурэ ди хабзэм и дауэдапщэхэр къывэдгъэщӏэжыну, ахэр фигу къэдгъэкӏыжыну араси, мыдрейуэ жысӏэну сыхуейт. Адыгэ хабзэ жыхуэтӏа хэкум къыщыдэкӏа мы тхылъыр тыркубзэкӏэ икӏ зэдзэкӏауэ щытщ. Тыркубзэкӏэ абы и фӏэщыгъэцӏэр Çerkesler ve Gelenekleri жери, Тыркум ди адыгэ зэгухьэныгъэ, ди хасэхэм, Нэхъыбэм щаугуэшыр ахэми къыщыфпэщӏэхуэфынущ, итӏанэ интернеткӏэ икӏ хэт хуейм икӏ я хэщӏапӏэм, я адресым яхуедгъэхьу апхуэдэс. Мыдкӏэ къэдгъэзэжынси, адыгэ хабзэм Нобэ Тыркум зэрыщызекӏуэрас нэхъ дызытепсэлъыхьынур. Хэкурам икӏ, модкӏэ Иорданием, Сирием, адрей къэралхэм икӏ зэмыщхьурэ Адыгэ хабзэр догъэзащӏэ, абы дыхэтс. Итӏанэ Адыгэ хабзэм зэман зыбжанэ дэкӏа нэужь, ар лӏэщӏыгъуэу къыщӏэкӏынущ, дауикӏ, зехъуэжыр зыгуэрым. Псалъэм папщӏэ, япэм щыхьэкӏуэм жэназы хабзэхэм шыкӏэ кӏуэуэ, сэ сщӏэрэ, Къамшыр ӏэ сэмэгумкӏэ иӏыгъыу щытым, ар щыхьэкӏуэу зэрыщытыр, гуауэ ӏуэхукӏэ зэрежьар къуигъащӏэу, ижьымкӏэ епсыхрэ ижьымкӏэ къытешэсыжу ахуэдурэ щытащ. Дауи, нобэ шыри дыщимыӏэжкӏэ, мы зэманри нэгъуэщӏ зыгуэрым дыщыхэхуакӏэ, псалъэм папщӏэ, телефонхэмкӏэ, смскӏэ мис ахуэдэу хъыбар идогъащӏэ. Ауэ плъагъурэ абы и купщӏэр дымкъутауэ? Мо хуэдэ зэманым, мо хуэдэхэм я къуэ, мо хуэдэм я цӏыху дунейм ехыжаси жу, ахуэдэу ар итхауэ? Жысӏэну сызыхуейр араси, нобэ мис ар güncellemiş тщӏа жыпӏэ хъунущ. Абы ещхьу дэ ди хабзэр нобэрей зэманым зэрекӏум ещхьу ари къэгъэщӏэрэщӏэжын хуейуэ къыщӏэкӏынущ. Ауэ сэ нэхъ сызтепсэлъыхьыну сызыхуейр иджыпсту адыгэ хабзэ тхылъым зы мис къыхесхас сэ, моуэ зы темэ къыхесхаси, абы моуэ зы пычыгъуэ тӏэкӏу сыкъыфхуеджэнурэ абыкӏэ Сывдэгуэшэну, фи гупсысэхэри къэфтхыу щытым, дяпэкӏэ къыдэкӏыну къыдэкӏыгъуэхэм, адрей зэпсэлъэныгъэхэм и деж, ахэми дыхеплъэнс, зэгъусэу и жэуапхэмикӏ дытепсэлъыхьынус Тхьэм жиӏэм. Мыбдежым дэ ди адыгэ хабзэхэм щыщу лъыхъу жыхуиӏэ псалъащхьэм моуэ и пэм дежым зы тӏэкӏу мащӏэу сыкъыфхуеджэнс. Иджыпсту лъыхъум и гугъу щытщӏкӏэ жыӏэпхъэщ Мыбы и къекӏуэкӏыкӏар нэгъуэщӏу, щхьэхуэу къыщӏэкӏынущ. Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, адэ лъэхъэнэжь дыдэм узэӏэбэкӏыжрэ бзылъхугъэхэм я лъэпкъым цӏыхухъур щӏалэр яшэу, ар абы яхэсу, бын игъуэту, ауэ а сабийр анэм и лъэпкъым ейуэ щалъытэм щыгъуэ, гугъэ пщӏы хъунущ щхьэгъусэ лъыхъуэу хэдэу къыхезыхыу щытар бзылъхугъэхэр, хъыджэбзхэр арауэ. Апхуэдэм тхыдэри щыхьэт тохъуэ. Псалъэм къыдэкӏуэу жытӏэнщи, иджыри къыздэсым щӏалэрэ хъыджэбзрэ щызэрыцӏыхукӏэ, зэпсэгъу хъуну мурад щащӏкӏэ, пашэныгъэ щӏалэм иӏыгъ хуэдэу къытщыхъуми, ар хъыджэбзым, я ӏэмалщ нэхъыбэм. Хэдэр езы пщащэ цӏыкӏухэращ. Абы я арэзыныгъэ хемылъмэ, щӏалэм и ӏуэхум зыри къикӏынукъым. Дауи, мыбы хыхьэркъым зи гугъу тщӏа унэидзыхьэ хьэкӏэкхъуэкӏагъэр. Абы ӏэджэ къуигъэгупсысынущ, дауикӏ, сэ къытызогъэзэжри, Зэман кӏэщӏкӏэс мыбдежым ди нэтыныр зэрыхъунури, сэ Тыркум и Мараш къалэ хиубыдэ Джылахъсней жылагъуэм мис мы лъыхъумрэ нысашэмрэ зэрыщекӏуэкӏым моуэ тӏэкӏу кӏэщӏу щыгъуазэ фысщӏынущ. Дауейкӏ, Адыгэ хабзэр псори зыс, ауэ хэгъэгу-хэгъэгукӏэрэ, сэ сщӏэ мыгъуэрэ тӏэкӏу зыгуэрурэ зыщхьэщыдзауэ щытщ, дауейкӏ. Я купщӏэр зы пэтми. Ди деж сэ мо радиом сыщылажьэмикӏ, интервью хуэдэу, щӏалэгъуалэхэм сеупщӏт, Къуажэм къыщыпшэм нэхъ къапщтэрэ, хьэмэрэ къалэм мис мы салонхэм щӏэту тырку джэгу хуэдэу, щауэрикӏ нысэри зыбгъэдэсу дауэ къыфщыхъурэ жыпӏа нэужь, мы лъэныкъуэмкӏэ ди щӏалэхэм нэхъыбэм Къуажэ джэгур нэхъ къызощтэ, жаӏэт. Ныги къуажэ джэгу щытщӏэкӏэ, дауикӏ, тӏэкӏу япэрей ностальжи жыхуэтӏэ адыгэ хьэгъуэлӏыгъуэ, абы хета дауэдапщэхэм ещхьу йокӏуэкӏ иджырикӏ. Псалъэм папщӏэ, нэкихьытхыр хъыджэбзым и адэм и деж щатх, абы и унэм щатх. Зэман гуэр дэкӏа нэужьынкӏэ нэ Пӏалъэ къыӏахри, дыщыцӏыкӏум хуэдэу, унафэ ящӏ щӏалэр зей лъэныкъуэм. Итӏанэ тхьэмадэри хах, нысашэ тхьэмадэ, тхьэмадэкъуэдзэр, сэ сщӏэрэ? Нысашэ махуэм и пэ къихуэу, адыгэ джэгур а пщыхьэщхьэм йокӏуэкӏ, нысаплъэ гуэрхьэри къокӏуалӏэ. Япэм хуэдэу, ныпрэ щынгъуррэ хьэлывэрэ къамыхьми, цӏыхухэр псори зыхуосри, а жэщым я джэгур ящӏа нэужь, етӏэрей махуэм нысашэ макӏуэри нысэр. Япэрей хабзэжьым тӏэкӏу ещхьу, Шы мыхъумикӏ машинэхэмкӏэ зэкӏэлъхьэужьу тхьэмадэм и машинэр ипэ иту, сэ сщӏэрэ, кӏэлъыкӏуэу нысащӏэм ейр. Нобэхэмикӏ нысащӏэм и лъэпкъым и дамыгъэр къагъэсэбэпу, зыгуэрхэр тӏэкӏу нэхъ хягъэхьэжу зэманым зрезэгъым хуэдэу хуежьаси. А псор щӏыжысӏэр мыдэ къэса нэужь унэишэрикӏ ящӏ, а уэридадэри кърашу ари ди хабзэщ дэ. Ныджы мыр зыкъомым ямыдэу, нобэрей зэманым къемыкӏуу, емызэгъыу ахуэдурэ къалъытэ. Абы пэж гуэри хэлъщ, дауикӏ. Сыту жыпӏэм, ӏэджэ ди нэгу щӏэкӏащ, псалъэм папщӏэ, мис мыдэ ди Джылахъстэней дыдэм, пщыхьэщхьэ джэгум къэкӏуа хъыджэбзхэм, Нтӏэ, япэм хъыджэбзхэш ящӏу, кърагъэблагъэу ахуэдэу къакӏуэт икӏи езыбы е и ныбжьэгъур къещтэ, е ядэ-янэр къещтэри, ахуэдэу джэгум макӏуэ, хьэгъуэлӏыгъуэм макӏуэр. Абыикӏ ди жагъуэ зэрыхъущи, джэгум тӏэкӏу моуэ зы принцип, зы дисциплин хедгъувэнщ, жаӏэри, мис мы Хъыджэбзхэм, къафэ хъыджэбзхэм гъуэшэдж ящыгъыр ямыдэу и жагъуэ ящӏри щӏагъэкӏыжар. Итӏанэ, иджыри нэгъуэщӏ зы щапхъэу къэсхьыфынущ сэ. Къэзыша щӏалэм мыпхуэдэу къызжеӏэ сэ. Сэ си джэгум щыгъуэ жи, къыщытшэм щыгъуэ жи, си щхьэгъусэ хъуам жи, здэкӏуэнур имыщӏэу гъуеинум нэсат жи. Сыт щхьэкӏэ? Сэ сыздэкӏуэ щӏалэр мыдей къытхемыту, дауэ джэгу мыр, дауэ хьэгъуэлӏыгъуэ? жысӏэри жеӏэри жи. Абыикӏ узэгупсысын куэд хэлъщ нобэ Европэм уеплъым, дуней псом я хьэгъуэлӏыгъуэ, я зэхетыкӏэм уеплъа нэужь, дауикӏ щӏалэри хъыджэбзи зыщӏыгъуу, а салоным щӏэту, мыр Хэкумкӏэ хъарзынэу зыфӏаха хуэдэу къыпщохъур. унэишэри ящӏу, къыкӏэлъыкӏуэу нэхъ щӏалэгъуалэхэм а щауэри нысэрикӏ щӏэту, мис ахуэдэу ящӏурэ къаубласи. Дэри Тыркум ахуэдэ зыгуэрхэм дыхихьэну пӏэрэ, дыхихьэн хуейуэ пӏэрэ? Абы теухуауэ икӏэухыу мыр жысӏэжынущ сэ, Хэкум мы хабзэм нэхъ елэжьу, хабзэ зыщӏэхэм, мис мы щӏалэмрэ хъыджэбзымрэ нобэрей зэманым и къэшэкӏэр, мис а Джылахъстэней жыхуэсӏэу нысашэкӏэ щауэр мыкӏуэу къэзышэхэм. Ахэм папщӏэ сыщеупщӏым мыпхуэдэу жеӏэ, Сыт жи мы щауэр щӏепӏэщӏэкӏыр, жи? Уэ, уэ умыгъуэ, жи, мыр къызыхуашэр езыращ. Жылэр зэхуэсауэ, нысэр ягъэлъапӏэу къызыхуашэр езыращ, мыбы щӏэпӏащӏэ сыт жи, мыр нэхъ лъапӏэныгъэ хэту нэхъ дахэ ӏэ куэдкӏэ, жеӏэри, ахуэдэ зы еплъыкӏэ хэтщ. Аращи, ди нэтыным и кӏэм дрэблэгъащ, псомикӏ сэлам гуапэ фызохыж, дяпэкӏэ ди нэтынхэм иджыри фыкъыдогъэблагъэ, узыншэу фыхъу, фӏыкӏэ Тхьэм дызэхуигъазэ.